Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lero takubweretserani uthenga wa chaka chatsopano kuchokera kwa a President Chakwera. Takhalani pompo timvetsere uthengawu.
Amalawi anzanga, kwa tonse kuyamba kwa chaka chatsopano kumabweretsa chiyembekezo cha zinthu zatsopano komanso mwayi watsopano. Ichi nchifukwa chakuti tonse tikamaona chaka chimene changothachi tikuona zinthu ziwiri zimene zakhudza moyo wathu Zimene zitithandizirenso tikamaona chaka chobwerachi, choyamba n'chakuti tikuona kuti chaka changothachi pakhala zinthu zimene Mulungu watithandiza kuti zikhale zotikomera, zotiyendera. Ndiye tikhoza kuyenda nazo zimenezi m'chaka chatsopano. ndi mtima wothokoza, mzimu woyamikira, koma palinso zina zimene zakhala zopweteka zimene Mulungu adalola kuti ife tikhoza kukumana nazo mchaka changothachi. Zimenezi zikhala ngati mtanda woti tinyamule polowa nawo mchaka chatsopano koma kuti tikhale tikuchita zimenezo ni mzimu wa chikhulupiriro ndiye ngakhale izi nzofunika kuchitika aliyense wa ife pa mlingo wake nkofunikanso kuti Tichite zimenezi tikaona mmene dziko lathu lilili. Ndiye tikamalankhula za zimene ife tapindula nazo m'chaka chimenechi, poona zitukuko zosiyanasiyana monga misewu dziko lonse, kuona ngakhale njanji sitima kumabwera ku capital city kuchokera kunja kwa dziko lino, ena kumayiona patapita zaka zoposa 20 komanso kumapita kufika ku Lower Shire ku Nsanje kuchokera dziko lina patapita zaka zoposa 40 tinapereka 200 million kwacha constituency iliyonse kuti achitire ntchito za chitukuko zosiyanasiyana Lero zikuoneka zimenezo kulikonse. Ena maofesi atsopano a district council, ena mabiriji kapena milato yatsopano kwina, kwina kuli mastadium, kwina kuli misika, kwina kuli mastation a polisi yatsopano, komanso tayesa kupeza ndalama zoposa 300 billion kwacha zimene sizinali m'bajeti yathu kuti tithandizire kupeza chakudya chifukwa cha anthu 5.7 million amene chakudya chawo chidawonongeka kamba ka ng'amba imene idatigwera chifukwa cha nyengo ya El Nino. Tafikiranso anthu ambirimbiri wovutika m'Malawi muno powapatsa thandizo losiyanasiyana monga mtukula pakhomo kapenanso fetereza wochipa mtengo kapenanso kuti apeze ngongole zopanda chikole kuchokera ku NEEF komanso kupeza thandizo kuchokera ku DoDMA thumba la chimanga taonanso kuti anthu amene amatithandiza pa nkhani ya chitukuko ayamba kukhulupirira Zimene takhala tikuchita posintha mayendedwe kapena mayendetsedwe a zachuma ndi kuti lero ayamba kutithandiza kuti bajeti yathu iwo akhoza kuyikamo ndalama zawo zinthu zimene sizidachitike mzaka khumi zonsezi. Taonanso tsopano zizindikiro zoonetsa kuti ndalama yathu iyamba kukhala ndi mphamvu yabwino kuti zinthu zikhoza kusintha mokomera Amalawi komanso tachitapo zinthu zingapo zimene zabweretsa chimwemwe m'mabanja ambirimbiri komanso kwa anthu osiyanasiyana monga aphunzitsi, apolisi, asilikali, ngakhale mafumu amene, chifukwa anthu oterewa ena wakwezedwa koyamba koma patatha zaka zankhaninkhani. Tinakwezanso malipiro a ogwira ntchito m'boma nkumanga nyumba zosiyanasiyana za anthu amene amaona za chitetezo cha dziko lathu. Magulu amene ndi anthu ofunika koposa chifukwa amagwira ntchito yolimba yofunika kuti ife tiziwathandizira kuwapatsa sapoti yokwanira. Tinaona anthu oposera 7 million akulembetsa kuti avote nawo chaka chino nambala imene idaposa iwo amene adalembetsa ulendo wapita achita zimenezi mwaufulu mwamtendere ndipo koposera pamenepo ngakhale kuti ena amayesetsa kuti tizikhalabe okanganakangana nkugawana mdziko muno pofuna kuti pakhale chisokonezo kapena polimbikitsa kuti pakhale ziwawa za ndale ndi kusiyana kwa mitundu kwathu kuti kuzikhala ngati zinthu zofunika kumayikapo mphamvu ayi ndithu tiyamike kuti Mzimu wa umodzi ndi umene watithandizira ife Amalawi kukhala ndi mtendere wina ndi mnzake. Ndiye izi n'zochepa chabe zimene taona ngati zinthu zofunika kumuyamika nazo Mulungu pamene tiona zochitika za chaka 2024. Ani chifukwa cha zinthu zimenezi, tili mchiyembekezo tsopano mchaka cha 2025 kuti tikhale ndi mtima kapena chitsimikizo chakuti zoterezi zichulukire kukuchulukirani inuyo ngakhalenso pa banja lanu. Koma ngakhale izi taziona m'dziko mwathu, Tikaonanso m'chaka cha 2024, taona zina zimene tataya. Zitatu zofunikira kwambiri mwa zimenezi, choyambirira ndi kutayika kwa malemu Vice President wathu ndi ena 8 aja adafa pa ngozi ya ndege m'mwezi wa June. komanso kutayika kwa zokolola ndi kapena zolima m'minda zathu chifukwa cha ng'amba ya El Nino imene maboma 23 mwa maboma 28 wonse m'Malawi muno adakhudzidwa. Komanso mwezi wapitawo kutayika kwa miyoyo ndi katundu chifukwa cha mvula ya mkuntho ndi mphezi ndiye izikhala ngati mtandatu woti tikuseza ulowa nawo mchaka chatsopano nchifukwa chake ndikupempha aliyense wa inu kuti khalani ndi udindo wakuti tisamalirane wina ndi mnzake, titonthozane wina ndi mnzake, ndi kuti tipewe kugwiritsa ntchito zimene tatayazi ngati mwayi wakuti anthufe tigawane kapena kuti tiwonjezere kupweteka m'miyoyo yathu kamba ka mavuto ameneyo komanso mmene tikuganizira tsopano za chaka chatsopanochi chinthu china chachiwiri chimene tili kuona nchakuti tikaona chaka chathachi Pena pamene tachita bwino, tionetsetse kuti tichite bwino kopitirira pamenepo. Koma kumene sitinachite bwino, tionetsetsenso kuti tikhale ndi mtima wakuti zina zisinthike. ndiye mmene ndakhala ndikulingaliramu mpofunika kuti zizi zisangochitika pa levulo ya aliyense payekha payekha koma zichitikenso ngakhale pa levulo ya kayendetsedwe ka boma lathu m'dziko lathu. N'chifukwa chake masiku angapo apitawa ndakhala ndikulingalira kuti kodi pofunika kusintha mpati ndi kuti tiyambe chaka chinochi ndi zinthu zatsopano zoti zitionjezere mphamvu zititsuke m'maso tione mmene tikupita moyenerera komanso mwaliwiro loposera kale ndiye ndine wokondwa kuti pena ndi pena ntchito imeneyi ndayimaliza pofuna kuti tisunthe moyenerera apa ndi apa kuti nduna zathu zikhale pati ndi pati ndiye kusintha kumeneko ofesi yanga ilengeza madzulo ano ni timu imeneyi nifuna tigwire ntchito molimbika oposa kale kuti miyoyo yanu ikhale pa mpumulo wabwino chaka chino ngakhalenso mtsogolomo. Koma monga nthawi zonse, kuti zoterozo zitheke, ineyo niziwerengera inu tikamayenda sitepi iliyonseyo. chifukwatu bomali limene ine nikutsogolera mboma lanu tereku ndikuthokozeni chifukwa cha kutchereza kwanu mulungu akudalitseni komanso akupatseni chaka chokondwera ndi chopambana